Go bhfai, tá muid fós anseo. Fiú muna bhfuil daoine dár n-iarraidh, tá muid fós anseo.
They tried to cancel us. Bhí siad ag iarraidh muid a chur isteach chuig an bpríosún chomh maith le Donald Trump. Bhí siad ag iarraidh muid a chur os comhair na cúirte. But you can't get, you can't put a good thing down, you know? Like a bad penny we turn up uh, i gcónaí. You know what I mean? Uh, it can't be bad pennies tá muid anseo fosta le James Ó Flatharta. James, cad é mar atá tú. Bhí mé ag dul a rá ehm speaking of, can't put a good thing down Sin mar compliment dó, mar sin mar compliment dó le Sraith 6 so yeah yeah Sin rá dheas, no. Rá dheas. Go maith, tuirseach. Má tá cuma droch-chuma orm do na héisteoirí, brón an domhain seachadadh ó Jim.

Nuair a fhaighimse bás, cuir mé ag rave and I'll be back on my feet in no time whatsoever, beidh mé breá set. Déarfainn go mbíonn cúpla duine is faigheann siad bás ar an urlár damhsa agus you know bíonn athbheatha acu arís.
Yeah, can't beat defibrillator, just cas suas ar an speaker, bhí siad friggin' tall.
Bounceáil thart ar an áit. An t-am ar fad. Bhí sé, but ten ceart agad ó gártaín sé cár, cefnig go bhí me ag cin eh, ag EP agus like bhí just áran an and it was like whatever frequency that bhí like nota bhain a tucú ahan like care beat whatever like boom boom boom and then it's like or whatever but could be like frequency don fuam sin was like the same inner frequency le mo chuid eardrums so it was just like piercing like headache achan uile uair ar chan siad an nóta amháin seo so it was um it was an experience. Um, B'fhéidir go bhfuil muid ag éirí sean go maith dó, I mean.
Ná! Sean, Sean Thomas Fairley ag gabháil chuig raves i lár na hoíche. Ó, aontaím leat, mhothaigh mé óg an oíche faoi dheireadh.
Yes, bhí cúpla de na sean-lads, the, the, the, the leftovers ó an sean rave scene, bhí siadsan ansin. Bhí like lad le like léinidh ghorm, d'amharc sé cosúil gur tháinig sé amach as like, like meánscoil. He like came straight from like ag múineadh like Béarla go dtí an, go dtí Áras na nGael. Tá seans maith go ndearna sé sin.
Yeah, creidim é. Yeah. Creidim é. Samhlaigh dá raibh tusa like, i do mhac léinn agus tá tú téann tú mar oíche maith agus feiceann tú do mhúinteoir like, on the dance floor, just like, cai- caitheadh cruthanna like, pa- face paint, like, achan rud. Like, Tá lé- tá léachtóirí feicthe agam ar oícheanta amuigh, ach ní fhaca mé riamh anois múinteoir meánscoile ní dóigh liom. Sílim go bhfuil léachtóirí níos fearr because tá bíonn léachtóirí de ghnáth like tá tusa duine fásta ag an phointe sin agus tá iadsan like cuid acu like bíonn siad gar le d'aois féin like tá daoine atá anois um like cairde duitse atá anois mar léachtóirí agus mar like you know tutors agus rudaí mar sin um agus you know ní mhothaímse róshean agus níl sé rá níl sé rófhada ar shiúl ó bhí muid ar an ollscoil so um so I assume go sin níos Actually, fearr. Tá mé i ndiaidh cuimhniú ar rud amháin nuair bhí mé ar meánscoil um, bhí mé thíos ag an Oireachtas ar thús ní cuimhin liom cá raibh sé ar siúl ag an am but um, sin déarfainn go raibh mé sa dara bhliain de mheánscoil agus uh, bhí muid sa- san óstán deireanach go leor bhí déarfainn go raibh muid ag casadh cúpla tiún or something sa reception agus An chéad rud eile, tháinig mo mhúinteoir staire ag teacht amach chonaic mé ag teacht amach as Club na Féile, an t-allas ag doirteadh dó, as as you do ag Club na Féile, agus bhí sé definitely like ólta like, agus chonaic sé mise, agus chonaic mise eisean, agus d'éirigh mo aghaidh chomh dearg, agus d'éirigh aghaidh s'aigesean chomh dearg. agus i gcónaí cuireann Mam i gcuimhne domh bhí sí like bhí tú chomh náirithe á fheiceáil, I was like bhí sé just ró surreal like bhí sé chomh haisteach, bhí sé sin just ar an oíche is fearr de saol s'aige agus bhí mise i bpian ag amharc air.
An bhfaca tusa múinteoir Chuimhnis- riamh? Chonaic mise léachtóir thíos ag ag em, Club na Féile freisin agus like cuimhneach liom an léachtóir céanna bhí sé ag em,

Tá siad, tá siad absolutely an-áit. Cad a bhí cúrma? Fucking amuigh anois sin. Bhí siad amuigh ag an fucking rave linne freisin na síogaí. Yeah, sin, sin, sin an fáth go raibh mí-ádh againn, ní, níor thug muid wave do na síogaí agus sin a, sin a Yeah. rud.
An difríocht though a bhí idir timpeall probably 100 slat ansin oíche Dé hAoine i nGaillimh. Rave in Áras na nGael. And then chuaigh tú síos sa Róisín Dubh agus Swiftogeddon a bhí ann.
I think go bhfuil go bhfuil overlap idir an dá idir an dá áit. Actually níl, níl, 'cause tháinig muidinne 'cause bhí muidinne ag fanacht ar chairde linn le teacht amach ina dhiaidh Swiftogeddon. Is é an overlap a bheadh ann ná go mbeadh mé ag caoineadh sa dhá áit. Bhí mé an-sásta gur roghnaigh muid an rave anois thar Swiftogeddon, caithfidh mé a rá. Yeah. I mean, I don't know go raibh rogha againn because I think go raibh Swiftogeddon díolta amach le like

Dúirt an bheirt agaibhse, Do you know what, déanfaidh muid seic cibé. Agus shíl mise, Nah, nah, níl seans ar bith anois. Agus dúirt bainisteoir Áras na nGael liom go raibh sé díolta amach agus nach dtiocfadh linn dul isteach ann. Agus yes, bhí sé pacáilte go leor, ach. Course, bhí aithne ag Hugh ar dhuine éigin ar an doras.
I'm telling you. Shock. Listen, tá sibh tá sibh ag tabhairt amach anois, but it'll, once yous get into the Oscars liomsa, beidh sibh breá, beidh sibh breá sásta. Eh, no, it was lad a bhí ar scoil liom, it was, sin, sin an dóigh a bhí ann. Anois, Ar aithin mé é immediately? No. But then ina dhiaidh like tamall I was like oh feck no, 'cause ní fhaca mé é le like seacht bliana um agus it was lad a bhí bliain ní bhí sé tá sé bliain nó dhó níos óige na mé so I just tháinig mé and I was like oh my god wait hold on a sec no tusa atá ann um so uh yeah no fuair muid isteach you know ar son na Gael ar son na teanga sin a fuair a gcró oh yeah yeah má bhí Yeah.
Bhí go leor Gaeil ansin.
Ní raibh. Bhí sé leath agus leath. But sure look, rave transcends teanga, sin rud a deirimse. Well, níl aon teanga ag go rave, mar bhí mé sin is mé ag fanacht le amhrán na cín go mocht man an cas an angla agus unless go friggin ancient alien

I was like, thig leat sin a rá arís, that is, sin, sin dóigh amháin le cur síos ar duine a mhíniú rave.
Bíonn achan oíche amuigh i nGaillimh iontach alternative, sílim. Bhuel, bhuel, ná go seach pobail eile agus, you know,

ná maith iad. Bhí duine ag caitheamh an geansaí céanna liomsa ansin so. Ó is cuimhin liom sin. Yeah, could be bean a bhí ansin. I'll see you in the next life, wherever you are. But an rachfá go rave arís? An rachaidh tú ag raveáil and then ag raveáil? Rachainn ag rave in Áras na nGael arís. Sílim just gur thaitin an ionad liom chomh maith agus aon aon ócáid a bhíonn ansin bíonn oíche mhaith againn cos feiceann muid daoine go bhfuil aithne againn orthu agus Yeah. do you know, just bíonn an craic go maith but I suppose b'fhéidir ag féile nó rud éigin Mhm. you know, thig leat dul isteach ag Rave in the Woods ag Electric Picnic. Yep. Ní bheinn ag caitheamh lán airgid le dul isteach i gceann, déarfaidh mé sin. Mm. Yeah. Is é go- tá ceann eile i Áras na nGael i mí Bealtaine agus is dóigh go mbeidh mé aige sin bheadh an Tá mé carr ag teacht bhí linn.
leat, definitely, 'cause Yeah. tá trí- tá trí lá d'ócáid anseo, rud go dtí country.
Níl clue agam. deir- An tá- tá té rud rud- atá Sam ná an carr a bhí ann ag imeacht uainn Dé hAoine, tá sé ag dul go an Astráil seachtain ina dhiaidh, so yeah, tá mé go ham geall air sin. Yeah, one last rave. One last hurrah. For fuck Bhuel, tá, tá deireadh seachtaine iomlán de sort house, house music ar siúl istigh in Áras na nGael. Link to Meiceal um.
Oh well house music it'd be like oh. EDM like as in like Tomorrowland rudaí cos tá sin go maith like. An ansin níl clue agam ach deireann sé go raibh tríocha euro don deireadh seachtaine uilig is é an June Bank Holiday atá ann um beidh lán ceoil beidh bia beidh pictiúirí á nglacadh like tá just

Agus ansin sea sessions an deireadh seachtaine ina dhiaidh sin má tá tú really ag iarraidh an hat trick a dhéanamh. Oh my God.
Imagine an trek ag goil suas go Comórtas Peile na Gaeltachta i Naomh Muire i nDún na nGall. Ansin goil chomh fada le Ráth Chairn and then goil suas arís go sea sessions.
It'd be a world tour basically. Dá ndéanfadh duine ar bith é is tusa a dhéanfadh é, James.

Ó, yeah, faigheann mo mhuintir ceann dom. Yeah, 100%. Sin rud a rinne sí i mbliana, tháinig sí suas le ceann faoi choinne Killian, ceann mór fancy, Lily O'Brien, sticky toffee pudding, agus ansin thug sí ceann eile domhsa agus dúirt sí, Tá sin duitse le roinnt leis an bheirt housemate eile. So fuair Killian ceann ollmhór dó féin, chaith mise mo cheann a roinnt.

No, Aoine an Chéasta, so bhí orm, bhí orm maithiúnas a thabhairt ansin, so ehm. Oh true. Ehm cé, cén an, cén Easter egg a ngeibheann sibh?
Oh, ceist maith. Cibé rud a cheannaíonn Mam domh, to be honest?
Nah, ní cheannaíonn tú ceann duit féin riamh, nó? No, ní dóigh liom gur cheannaigh mé riamh ceann domh féin, ach bhíodh mé i gcónaí ag fáil ceann

Agus tusa, a Hugh, nach ngeibheann tú uibheacha Cásca? Ní bhfaigheann duine ar bith iad domhsa, really. I think go ceapann siad go bhfuil go leor milseáin agam already. So, má tá duine ar bith ag iarraidh. Tá mise ag goil strongly worded but obedient letter a chur chuig Mama Carr roimhe sin i nDún na nGall. Tá mé go.
A Róisín. A Róisín. No, dúirt tusa a Mhama Carr.
A Mhama Carr. A Mhama Carr.
A chara. Cén chaoi a bhfuil tú is miss liom go mór thú. Bhfuil mé FaceTime arís go luath. But PS, tá Hugh ag iarraidh tá Hugh ag iarraidh Easter egg i mbliana so bhfuil tú in ann just ubh Cásca a thabhairt dó más é do thoil é. Seans go. Yeah.

Galaxy. Oh fuck's sake, no. No?
Galaxy?
What? Tá ceann amháin that is the goat and that's it. Os cionn achan uile cheann eile? Yes.
Tabhair dúinn an brand de chocolate, is it Nestlé, Cadbury? And that's the hint.

But no, it's just go through an hug a fháil as. Yeah, go mbeidh an barróg an bhfuil. Tá súil agam nach mbeidh mo friggin nephew thart le na is go na mo kinder an t-am seo, cos beidh sé sin ag iarraidh an toys, that fucking toys for me. Cheannaigh mise seo, so is liomsa é. No, no, no, no, wait, wait, wait, níor cheannaigh mé, cheannaigh mama, mama goose agus papa bear, ok? Oh, but, sorry. But chugamsa, don't get me wrong, Máirtín, I'll fight you.

Éist, tá páistí dainséarach. Thug, Oh yeah. thug mo col ceathar, nuair a bhí sí ina babaí, thug sí súil ghorm or súil dubh chuig mo uncail. She like, she like, she like, she like, she like nutted him. Thug sí, thug sí like Glasgow kiss dó, agus é ag cur go néal le héigin, agus fully thug sé, thug sí

No níl. No níl. Cos tá mise ansin le cúpla uair anois agus tá suas na cilt i ndiaidh an alt ansin. Le bheith féaráilte, nuair a bhí mise about an eighteen month old freisin, bhí mo mháthair ag tabhairt bath dhom agus thug sí amach an wooden spoon agus

ó then onwards like fuair sí díoltas amach like an méid uaireanta a fuair mise blas an wooden spoon sin ar mo thóin man was fucking no joke
Ag caint ar bhuillí, sílim go gcaithfinn labhairt giota beag faoi Lá na Pádraig agus faoi cad é a tharlaigh na Sorry.
tithe istigh i Cén gclub. dóigh?
Cén dóigh a ndearna muid dearmad air seo because obviously. Bhuel, is rinne mise dearmad air. Rinne muid an, so rinne muid an taifead, um, oh well, so rinne muid an taifead live i mBéal Feirste and then bhí muid uilig ar an sauce and then, you know, bhí Lá 'le Phádraig againn so, so it's actually tamall ó bhí muid in ann plé topaicí a tharlaigh inár saol le tamall But caithfidh muid a phlé. James agus an feckin lá ag Club Chonradh na Gaeilge. Ar dtús báire, I think an lá iomlán, I think go gcaithfidh muid cur síos a chur ar an lá iomlán, because bhí sé fairly, bhí sé fairly eventful mar lá. Ón tús. Ón tús bhí sé, yeah. From the fucking get go, yeah. Yeah.
Go bunúsach, Hugh, cad é a tharlaigh?

No, ok, right. Like, look, look, admhaím mise, like, déarfaidh mé é, bhí mé ar oíche maith, bhí mé ag baint an-sult as na festivities do Lá 'le Phádraig, um, agus, uh, or, sorry, an oíche roimhe Lá 'le Phádraig, but cheap mise ansin ar maidin, Ní ghlacfaidh sé rófhada domh fháil isteach chuig an you know chuig an áit a raibh muid chun an taifead a dhéanamh. So chodlaigh mise isteach you know go dtí an am ar cheap mé go raibh sé. So look, cháillinnse do like dhá uair agus bheinnse ansin in am, dar dar fhág mé ag an am céanna or ag an am ceart.

Ní fhaca mise sin. So I was like, oh sure just land liom ag you know ceathrú chun a dó like you know like lear- like like níl mórán set up go gcaithfidh muid a dhéanamh. Umm oh fool was me because ansin tagaim isteach go dtí an cathair,

Faighim, faighim, you know, tá mé ag dul fríd na sráide, or whatever, and I'm, tá mé ag déanamh golden, tá mé, like, tá an am, tá mé chun a bheith ansin, like, at the planned time of thart fán dó a chlog, like, this is how I'm set to be. Agus ansin, tagaim, chuig áit, like, páirt den sráid, agus ní féidir liom trasnú nuair atá an parade siúil, parade ag dul ar siúl, and I was like grand, nuair atá am saor ann beidh mé ábalta rith siar and get sorted. Bhí mé ag seasamh sa spot céarna ar feadh leathuair, ceathracha cúig bomaite timpeall air sin, ag leath i ndiaidh a haon agus tagann sé suas go dtí an dó a chlog agus tá muid in ainm is a bheith ar stáitse agus hard cut daoibhse istigh ag Féile na Gealaí.

an fri- an féile Yeah. iomlán sin, an, you know, Féile Pádraig, bhí siadsan ag rith under schedule. So bhí Mhm. siadsan mífhoighdeach. Agus ag pointe amháin bhí mé ag cur glaoch ort agus dúirt tú, sure déan FaceTime agus thig leat mé a chur suas ag an microphone. agus bunúsach dúirt mé, James, James, Hugh, rith. sa dóigh nár rith tú riamh i do shaol cheana. Yeah. Agus rinne tú sin. Ní raibh tú ach bhí tú bhí tú as dé chuig bum te déag dearna sílam? Yeah.
Yeah. So you're so you're actually raw wall sa Jerry. It was just unnecessarily stressful is yeah. is Jerry is Jerry é. Ach tá go inis don cead eile mat chu sinna gigaríis

sin é an rud. Bhí sin an fadhb amháin a bhí ag Collins Barracks ná go raibh. Agus ní fiú Guinness a bhí acu ar lá pádraig.
Islands Edge ab ea? No no no bhí branda eicínt nua ann. I don't know like céard a bhí ann but.

Tagaimid chuig, you know, beartaímid le dul chuig an Chonradh ag a cúig a chlog sa tráthnóna, like sin an am ar d'eagraigh muid le gabháil ansin. So siúlaimid chuig an club agus táimid ansin i rith na oíche. Ní raibh aon scéal, 'cause I think bhí cúpla daoine a bhí like, 'oh yeah, tosóimid anseo agus ansin rachaimid chuig áiteanna eile nó rachaimid', níor fhág muid an club

Agus bhí bhí craic iontach ann agus bhí daoine ag casadh ceoil thuas staighre agus just bhí bhí buzz ar dóigh istigh ann. Yeah. Damhsa, Yeah agus bhí ceol. tú in ann bhí tú in ann fucking Air James a fháil, flight síos an friggin staighre. Ag amantaí craiceáilte den oíche go maith. Air James!

Agus sin ní tháinig an pian isteach go dtí rinne mé thart ar 10 steip eile, 10 céim go dtí an taobh na láimhe deise taobh thiar den staighre and then fuair mé amach holy shit tá mé ag cur fola agus tá actually neart pian orm. Ach sin an rud a chuala mise ar dtús, Tháinig Adele suas an staighre chugamsa agus dúirt sí ha ha ha tá seo chomh greannmhar, tá James i ndiaidh titim síos an staighre. Thosaigh mise, ok, tríd gáirí, a Chaoimhe, an bhfuil sé gortaithe. Agus ansin chuaigh mé síos staighre agus bhí sé pacáilte thíos ansin. Agus bhí James just i lár an tslua mar seo agus just aghaidh mór brónach air like he was like oh mo lámh gortaithe agam and I was like James caithfidh tú dul abhaile nó caithfidh tú dul chuig A&E nope níl sin ag tarlú agus I mean sílim go raibh muid Dhá uair chloig, uair go leith ag iarraidh rá le James gur gá dó an áit a fhágáil. Ach tá James ina sesh moth agus ní raibh sé ag iarraidh Club an Chonartha a fhágáil.
Yeah. I mean, tháinig daoine síos le checkáil air, bhí apparently is dochtúir Eoin P. Ó Murchú, ní raibh fhios agam sin, tharraing duine éigin eisean amach le lámh James a sheiceáil, bhí sé ag rá leat go dtabharfadh sé chuig an A&E, bhí. achan duine chomh buartha fút. Sílim gur thug duine éigin thug duine éigin Lemsip do James mar sin an t-aon painkiller a bhí istigh sa chlub. Stop.
Yeah. Stop. Honestly, ní ní raibh uaim sa deireadh ach pionta eile. Sé amazing, my girl. Like, Well, so
Then, bhí it, it fell on to me le James. Bhí mé chomh sásta freisin agus to be honest, bhí I know go raibh James, cos there was. Chuala mé, chuala mé céard a bhí ar siúl agatsa ar an tsráid, cos dúirt mise, Hugh, right, caithfidh tú an boc seo a thabhairt abhaile, right? Agus ansin dúirt Hugh go ndeachaigh sé amach ar an tsráid agus go raibh tusa ag rá, Come on, raghaidh muid go Coppers.

Tú ag cur fola. Oh, I was clutching at straws. Hold on. I think gur chas randomer just said to get a raw. Oh, come us go Coppers to just. Ach bhí tú chomh brónach istigh i gClub an Chonradh sular fhág tú. I was like, ok, caithfidh nach bhfuil sé ag iarraidh dul faoin am seo. Bhí tú just suí Oh, ag no, oighir don't, go don't get me ciúin.
wrong. Don't get me wrong, bhí pian orm, like, ach bhí mé ag iarraidh deoch eile though, so, you know, priorities.
No. But so fuair muid taxi sa deireadh agus agus ehm chuir mise James isteach ag mo mo leabaidhse ehm agus eh. Agus ansin cad é a rinn tú, Hugh? Fuair mé taxi díreach ar ais ag an Conradh eh le dhul ar ais ar an ar an sesh. Leath trí a chlog ar maidin? No, I think gur landáil mé thart fá leath i ndiaidh a dó. Ní raibh sé ró.
Killer. But yeah yeah le do thoil, come on please. Ach yeah, níor tháinig mé chun an bhaile ansin ina dhiaidh sin go dtí, sílim, thart fán gcúig nó a sé. Agus bhí mé scriosta, bhí mé absolutely scriosta. Ach is fiú é. Le haghaidh scéal. Lá iontach a bhí againn. Aithne againn ar achan duine istigh ansin just

An bhfuil an lámh briste? Hó! Drum roll please. Ó, ní raibh, no.
Chuaigh mé ag A&E dhá lá théis.
Yeah, because bhí cóisir eile ann. Because bhí cóisir eile ann agus ní raibh tú ag iarraidh é chailleadh. So, just dúirt tú, ah, sure, thig leis fanacht lá eile. And I was like, I don't think you should, I know bhí anseo.

he was kind of like a Gary Darira. He was like, she's like she don't like Kai Kai James don't like gay me like and I was and I was like I know like I mean Miss really like just cash of it gum black Clara like you know James come on cop on a bit shaking an éí Tá gairí an an chatrat uh,

Yeah, bhí Éirinn gibert. Oh my god.
Seo ní an lá craiceáilte a bhí againn. Yeah.
Crazy.
Crazy, crazy, crazy. Well, like, alcohol is a, you know, what? It's a hell, hell of a thing. Yeah, it's a hell of a thing. Agent, yeah. Well, do you know what, bhí lá iontach againn. Bhí laethanta againn. leis sin uilig.
Bhí, sin ceann de na laethantí Pádraig is fearr a bhí agamsa ariamh. Ah, Yeah, deir- yeah, bhí sé go maith now in fairness. déarfaidh mé seo ar ar aon nós, ní dhéanfaidh mé dearmad air go deo. No! Agus sin an mé- agus sin an méid a déarfaidh mé faoi sin. Sin é. Agus sin é. Agus sílim, lads, gurb é sin é don eagrán, cos tá muid ag caint le feckin' ages anseo. Do you know, seo an rud, nuair ní, ní, nuair ní faigheann muid seans leis an stuff seo a phlé, eh, téann an am ar rith ar a chiúlásain. Em, ach, achan duine go raibh míle maith agat as ucht a bheith ag éisteacht leis na Seansálaithe, ar dtús báire go raibh maith agat achan duine a d'éist leis an eagrán beo as Béal Feirste an tseachtain seo chuaigh thart,

beo le cuidiú Dé, gan mhoill, beimid in ann níos mó eolas a thabhairt daoibh agus é ag teacht suas, agus fosta beimid go fóill just ag caint shite an t-am ar fad. Seansálaithe for life, mar a deireann muid. Ach go dtí sin, is féidir muid, lads, ar na meáin shóisialta, ag, Na Seansálaithe, ar Instagram, Na Seansálaithe ar Twitter agus Na Seansálaithe ar YouTube, agus iad a fheiceáil ár gcuid aghaidheannaí galánta ar an feature YouTube. Nó is féidir é a fheiceáil ar Spotify má tá Spotify agat, agus sílim go bhfuil like sílim tá like leath dár gcuid éisteoirí bídís ag úsáid Spotify ach do na daoine atá ag iarraidh a bhogadh agus tá eagla orthu you know ó ní fheicfidh mé aghaidh s'acu ná bí aon eagla ort tá sé ansin go deo. Beidh muid eh, beidh muid go pretty i gcónaí eh, suas ar an Spotify. Umm agus achan áit. It's important, you know? Tá mé ag iarraidh ag déanamh cinnte go bhfuil a fhios ag achan duine faoi seo. Tá sibh ag amharc orm like I'm crazy. But no, tá fís an-tábhachtach. Rinne muid é roimh achan duine eile, you know? We're trailblazers anseo, to be honest. Umm má tá tú ag iarraidh Pá! Sorry. Tá fle- tá chest infection orm mar sílim mar go raibh mé ag partyáil rómhinic an tseachtain seo.

Flathartach ar Twitter, Flathartach ar Instagram agus Flathartach ar TikTok. Agus má tá tú ag iarraidh mé féin a aimsiú, tá mé mar Hugh Carr Here ar Twitter, Hugh Carr Here ar Instagram agus just grá Hugh Carr ar TikTok. Aon plugs eile? Gabhaim muid eile amach as an bhealach sular before we head off on our merry way. Ní dóigh liom é. Nope, ní dóigh liom é a thabhairt. So, sin é don eagrán seo, sin é don, don, don chéad réamhthaifeadadh eagrán don seanslí atá isteach do Sraith 6. Beidh muid ar ais arís an tseachtain seo chugainn le eagrán úrnua. Ach go dtí sin, bainigí sult as an deireadh seachtaine agus tchífidh muid sibh an Aoine seo chugainn. Slán! Slán!